Cittu ca moi, ddu bis ca moi cumenzendi su su programma de Efixeddu, ddu est Bullitta oi. Ma chini cussu chi fait tottu cussas facilleggias cun su telefoninu o. Ehi, cussu chi ti castias sempri a mengiau a merì. Ma mi fait arrii meda, cussu est troppu togu, est stetiu geniu a si inventai tottu cussus personaggius, m'arregodat, t'arregodas unu pogheddu Candu fadiant cussu giornalettu 'e Fisietto, u' pogheddu mi 'onat aria 'e cussu. Però mi fait arri' ancora de prus. E gei ddu sciu, ddu portas sempre a coddu, ses in giru in domu e ses cun Bullitta, moi si ddu naru puru. Signor Bullitta, custu è u' fan propriu. No, no, seu grandissimu tifosu, sa beridadi è Cumenti narat issu sempri. Seus andaus fintzas a Ortacesus po ddu biri, t'arregodas cussa istadi candu seus andaus. A propositu de Ortacesus, a Ortacesus ddu adiat u' Bullita cantadori chi dd'iat registrau Bentzon candu fut cabau a. Ah, mancai parenti suu, mo si ddu pedeus. Bai e cica.
Est parenti cosa, Efixeddu mo si ddu pedit, est parenti cosa tua, ddi naraus de lei o de fustei o del tu a Bullita. segundu tui? Del voi poita ca fait genti meda e issus funt medas quindi del voi iat essi. Narasiddu cali est cussa chi ti praxit de prus a tui? No a mei sa beridadi cussu poita ca nemus ddu craculat però su personaggiu preferiu cosa mia a sa fini est Bissenti.
Bissenti! Si, poita ca deu mi nci identificu, deu pentzu chi chi podiat essi su classicu amigu miu de nci passai is oras in su bar, poita ca seus ugualis, no circaus nudda nemus, si 'onaus ita fai, sempri prontus a agiudai, si praxit su bar fatu fatu, però cioè a sa fini no circaus nudda a nisciunus. Certu, ma poita depiat chistionai beni de issu etotu, mica de Bissenti, autoincensamenti. Ch'est cumenti e mei etotu a sa fini. Certu, poveru Bissenti. No, inveces a mimmi cussa chi mi praxis prus, praxit, praxis, est Patti.
Si, dai, però insomma. Patti cun cussa frangettedda a mimmi mi praxit meda, e poi est sempri cun totu cussus chi siat, ma no s'est agiornada meda, parit ca de De mesis chi no seu sighendi prus cumenti prima. No, a mei scis chi mi praxiat ma est isparèssia pròpriu chi torressit sa sorrixedda pitica cussa atzuda, mi fadiat scallai de s'arrisu, cussa fut sa mellus. E imoi si ddu naraus de dda fai torrai. Dai, fai dda torrai, toca.
Custa faina est fata cun s'agiudu de sa Regioni Autònoma de Sardigna, Imprentas duemilla e binticincu, duemilla e bintises, Lei de sa Regioni bintiduus de su duemilla e dexiotu.

Saludi, saludi a totus, beni torraus, beni agataus, beni benius a sa primu puntada de sa segundu Stagioni de corrias de fogu, su programma de RTS po chistionai de su mundu de oi in sardu, in diretta, in su canali setantanoi de su digitali terrestri, in internet, facebook, youtube, totu custas cosas, finas in whatsapp, poita nci teneus su numeru, tra pagu dd'eus a biri in s'ovra impressioni, in su schermu, aundi si podeis iscriri, mandai cummentus, Contzillus, domandas po is ospitis, criticas, tanti non ndi ligeus de criticas, totu custas cosas, binti puntadas, binti argumentus, binti ospitis, oi depeus arrexonai de u' argomentu de importu mannu, s'arretza de is arretzas, internet, cun d'unu ospiti spetziali, unu fenomenu de internet, scit totu cust'omini de internet, a nois, Luigi Bullitta, beni beniu. Gratzias, gratzias a usatrus e saludi a totus. Calicunu fortzis iat a nai, ma custu Gigi Bullitta chini benit a essi? Deu no ddu connosciu. Gei ddu connoscis, sai, poita chi ti nau Angiu's House. Intzandus ddu depis connosci a marolla. Eh, medas, medas associant giustamenti su nomini miu a medas atrus nominis, poita che cun Angiu's House apu fatu, apu creau una bidda virtuali diretamenti.
Cumentzeus

Ma tui ses a solu traballendi cun... Sì, sì, deu seu propriu completamenti a sou. Intzà, nareus ita benit a essi custu Angiu's House po is pagus in su mundu chi ancora non ti connoscint, ita benit a essi custa pàgina de Angiu's House? Ita contat? Est unu cuntenidori de contus visivus in lìngua sarda, bravu, campidanesa, bravu, e sa particolaridadi est chi custus personàgius chi deu

circu de realizai custus personaggius, però cun d'u' atra particolaridadi ancora ca est apuntu donai una caraterizatzioni a dogna personaggiu, dogna personaggiu tenit sa peculiaridadi de issu, tenit dogna tipu de de differenza rispettu a s'atru Tru, naraus. Eh. Però tenint unu comunu denominadori ca est sa lìngua sarda.
Ma eh, 'ollu nai, tui cumenti dd'arregistras? Tui intras in Snapchat, ti fait giai sa faci, nareus, de su personàgiu, o prima dd'arregistras e poi ddu traballas co. Deu prima dd'arregistru, nci funt 'ortas chi mancai ddus pensu e scriu calincuna cosa, ma de meda imui non scriu prus, poita ca mi praxit chi bèngiat pròpriu de cosa

a chini est campidanesu prus o mancu mm. ddu cumprendit chi est unu contu de bixinau, de una mhm. domu, de una bidda, ma a tui t'at ispirau diaderus, cioè dda bivia custa situatzioni de bixinau, de troddionas, de cra... Deu apu biviu fintzas a is dexot'annus ehm, in, in d'una via in bidda, a Uda, e ingui apu connotu praticamenti totu

As apu bivias. Domu mia fiat u' pagheddu, candu fia u' piticheddu, fiat u' pagheddu cumenti esti Angius House, cioè ndi brintat dogna tipu de dogna tipu de de bixinu, intrànt, chistionànt, setziant, pariant, andat e torrat, po no nai ita pariat

de ajaja cosa mia, de is sorris de nonna, insomma, totu, dogna, cumenti ddu potzu spiegai? Personaggiu. No, si, giai dogna personaggiu, però Giselledda tenit carateristicas u' pagheddu de cussu, de cuss'atru. Ah, certu, certu. No est sceti ajaja mia, però est meda nonna. Tui as pinnigau a pari. Apu pinnigau, e po cussu ca medas nant, ma Giselledda parit nonna mia, cudd'atru parit nonna mia, cudd'atra parit nonna mia. E diventat sa nonna de totus. Si signori. E is atrus, poita ses sempri aciungendi puru, fatu fatu ndi biu unu nou de personaggiu, a candu su carabineri, a candu sa sa sorresta chi fiat in Olanda, no sciu ita totu, s'olandesina chi Giselledda non podit mancu bi pintai. Dd'est prexada. Poi Giselledda est una de cussas chi si ddas acapiant in su didu po no dd'essi donada u' tzicheddu 'e acua. Gennudda.
Eh.
Eh si, mi praxit, mi praxit a rinnovai, però sciendi ca nci funt custus personaggius che ormai si funt afetzionaus, eh. quindi sa familia e sa familia funt sempri totu e cincu. Oh, ma nosu seus chistionendi chistionendi e no eus nau ancora sa pagina, nara su nomini beni de social, de Instagram, de Facebook, oh. Angius House.
Angius House, scritu diaici, house a s'ingresa cun sa H. Sì, sì. Là, dda bisi? Custa est sa paginedda de tui. Eia. Dda seus castiendi, là nc'est s'annunciu nostru. Apu postu finzas s'annunci chi apu postu. Eh, bravu, bravu.
Custu mi, là Vincenzeddu. Eh.
E insomma, e cantu ndi tenis de follower? Ah? A ca non seus international? Eh, ah, intzandus, in custu 'e Facebook mi parit norantamilla e cancu cosa, imui non mi dd'arregordu de precisu, e in Instagram invecias seus a trintamilla, de pagu apu festeggiau trintamilla followers su Instagram

Ma tui tenes una formatzione artìstica puru, de teatru, ite as fatu, calincunu cursu, dopiàgiu? No, mai. Cosa diaici no nd'as fatu? Mai, su chi.
Est pròpriu strollichèntzia naturali. Strollichèntzia naturali, scimprori naturali. La, la ita ti funt circhendi? Dinai meda si fait cun Instagram. 'olint sciri chi ses fendi sa villa. Pròpriu cun Instagram no, ma no est chi si fatzat dinai meda.

Eh, at a essi, at a essi. Apiccicaus propriu. Intzandus deu seu dòpiu puru, poita ca nonnu miu, su maridu de ajaja mia materna, fiat de Palermu, fiat sicilianu. Ah, duas isulas.
Duas isulas. Bonanotte, intzandus. Duncas deu pentzu de tenni su trinta po centu, forsis, de sicilianidadi.
Puru? Ah, ah, ah. Ascurta, imoi ca eus chistionau de familia, ma in domu tua ita ti nant, Deda? Ma.

a s'inìtziu, candu non tenemu ancora meda dimestichesa cun su sardu, mancai tenit calincuna cosa chi podiat arrisultai unu pagheddu prus legitedda, e mama mia m'at curregiu, no no, custu non ddu naras poita ca, duncas est stetiu u' grandu agiudu e tuttora a bortas abarrat cun mei e est castiendimidda puru in custu momentu, ciao mama.

cun ajaja mia in domu e intendemu, poi mi praxiat a ascutai candu beniant is amigas, is sorris, e totus ascutamu, si setziant. Ma ses troddioni tui puru intzandus. Eh de piticheddu mi praxiat a ascutai. E biemu fintzas diferentzas, giai de piticheddu est cumenti chi aferramu is diferentzas chi nci fiant de una generatzioni a s'atra, biemu ca nonna mia afrontat certas cosas in d'unu modu, mama mia in d'unu atru E cussus de s'edadi mia in d'unu atru ancora.
Certu. Duncas de ingui apu cumentzau a cumprendi ca ci fent giai e su fatu de chistionai sardu diaici, cumenti poi ddu narat, ddu chistionant issus, poita poi deu candu apu fatu is elementaris deu seu prus de trinta annus fait, gli anni novanta fiant, is annus noranta, ci fiat custa cosa de non ddu porri, non de non ddu porri chistionai, comunque ti narant, non ddu chistionis, ses pipieddu e lègiu. E lègiu, eh. Fiant custos tempus, eh, ddu scieus. Tui candu as incumentzau cun cun Angius? Cali annu? In su duamilla e dexannoi. Dexi eh intzomma, nc'est passendi s'ora. Eh eh, sempri crescendi, berus, prus e prus. Poi immoi parit, deu seu ancora allibiu chi a bortas fatzu ancora is numerus de s'initziu. Ah no. Est una cosa chi mi fait prexeri. Ma sa bidda ti tifant? Si

po custa cosa. E contasidda, ti seus paghende apposta. Praticamenti is primu ortas chi apu fatu Immacolata, eh. Ehm, tenemus, fiat de a, nd'arragordu ancora fiat de a mengianeddu fiat. E tenemus solitamenti scisi che a bortas candu depis allichiri de bonu mengianu tenis totus is fentanas spalancadas obertas tipu in aperta campagna, no? E duncas deu mi seu posta a fai custu personaggiu a tzerrius, su merì itzerriat una bixina de mama mia e diat, oh ma cosa as intendiu nci depiat essi certu in bixinau. E fiast tui. Femu deu, mama no ascurta no ndi fetzas prus cosas diaici. Ma a chini est ispirada? Immacolata.
Podis iscoviai. Ma no, custu.
Est chi calicunu s'arreconnosciat. No, non pensu, Immacolata est ispirada prus a unu contu de una storia chi m'iat fatu u' amigu miu, nonna de innoi

Meda, meda, Segundu meda. tui poita? Po a mei poita est iscuartarada. Poita ch'est iscuartarada però poita ch'est fintzas
E ddi buddit su sangu. Est arrabiada cun sa vida. Ah no.
Eh si, poita poi depis sciri ca deu candu ddus
ddus pentzu, deu pentzu de 'onai a dogniunu de custus personaggius

Beni bèngiat. Però, Angius House, depit abarrai diaici cument'est, poita ca, pròpriu, nci tèngiu meda chi abarrit sceti diaici, poi, cancu fui, nci funt is piciocheddus chistionant, poita ca funt, rapresentant sa realtadi, nosus chistionaus sardu, italianu, is piciocheddus chistionant italianu puru, Veronica e Michael, però, no 'ollu chi diventit una cosa E at essi m'iat a praxi ca dd'iant a cumprendi totus, però no ah. ollu chi bèngiat a potzu nai, manera prus eh. strupiau de... De modas e...
Duncas de...
La, tocat medas custas cosas, a su mancu is piciocheddus di oi arriendi imparant a chistionai su sardu, sighit aici Elisabetta, ah, ddu bisi, grazias.
Elisabetta, spereus. Spereus. Ma po tui duncas no est stètiu unu strobu custu di essiri in sardu su programma. No, assolutamente.
Pagina, insomma. No, no. Però T'ha depo... distrobau a tui? No, non mi ha strobau. Depu nai sa beridadi, come eh, nau prima. sa beridadi è che inizialmente d'apu comenzau po giogu, d'apu fattu in sardu, ma deu non pensamu ca poi diventata totu custu. E ita giogu fiasta faendi cun is amigus, scioloriendi? No, deu femu setziu, deu femu, deu emu appena acabau de telefonai impari a u amigu miu, mi dd'arregordu perfettamenti. Eh. Emu appena acabau de tzerriai u amigu miu, femus ponendisi de accordu po andai a sa festa de Santu Basili a Deximuputzu, candu eus serrau sa telefonada, deu seu abarrau in terra e mi seu postu a morigai Snapchat e de ingui apu nau mi fatzu custu sciolorieddu. Apu fatu primu su personaggiu de Marisa e poi cussu de Gisella, ddus apu postus a pari, u diallugheddu de u minutu, non fiant nei mama e filla ancora, dd'apu postu in su profillu cosa mia privau e de ingui poi Apu biu ca e praxina apu fatu u segundu, u terzu e de ingui anti cumentzau a ddus fai girai su whatsapp. E sigumenti in su periudu deu apuntu femu ativu cun s'universidadi, naramu, deu chi is professoris mius, ca deu giai fatzu scienza dell'educazione, binti ca nau fueddus maus, segundu mei, poi dopu apu, una dì seu andau a donai u esami Dopo chi dd'apu donau, e poi su professori mi fait, eh, ma e Giselledda candu dda ponis? Ma Quindi mi cassau. sighiant, eh, però non m'ant, no, no, medas mi sighiant, però non, non m'ant mai nau nudda, poita dd'ant cumprendiu ca fiat una cosa... Eh, imoi mi parit ca ddi naraus a Marco, su regista, chi si fait biri calincuna cosa, imoi, de tui puru, aici chi dda tenit pronta, poi candu est pronta si dda mandat, ma, eh, a tui ita t'ispirat? Là, là, vattè. Divertenti. Ti ses atrociada in tristura oh e poita non ti sa solu incarare i contu. Nci fia su deu oh, ddu portu incarnau, bella mia ddu portu ddu fia desciu deu. Toca po Carinu chi su incarare chi faghet sa fattura bestia. At chistionau Gemma de Uomini e Donne. Pagu beni miu, m'emu a bolli comente a Gemma su fisicu de Gemma, lacada e li gessi a dda li duai Gemma. E infatti est posta mellus de mei ma de tui puru. Chistionat, chistionat, tanti custu andat. No, tenit sempri, Giselledda poi tenit sempri sa resposta pronta, sempri. Bisi, mai ca ndi chistionai cumenti chi esisterat diaderus, a bortas mi ndi scareat. Inoi s'est posta su muncadori puru. Est fata su muncadori in conca. Ecco la Veronichedda. La sa filla.
Ma a tui ita t'inspirat po is contus nosu, is istorias nosa? Atualidadi, cosa chi portas arrescia tui chi 'olis nai? A botas atualidadi e a botas, ispecialmenti in custu video de innoi, a botas ci funt cosas chi teneus aintru che però andendi cun s'edadi si dromint e poi bastat cosa e si ndi scidant. E in custu video in cui candu Giselledda at saludau sa neta, poita che a sa fini poi dd'at fatu a tragedia Giselledda, est sceti trasferendisi de cuatrucentus metrus, eh, non est chi. Parit andendi a s'atru mundu, a sa parti de su mundu. Però m'est arregorau una cosa de mei, de ajaja mia, de sa dì prima chi poi, sa dì prima che bo bessit in ceu. Ah, non dda tenit prus?
No, non dda tengiu prus a nonna e m'arregorat sempri ca dd'iap'essi potziu imprassai sa diri, però po stupidagini cosa mia no dd'apu fatu e candu apu imprassau, candu apu fatu custa scena dd'apu torrada a biri est cumenti chi apu biviu s'imprassidu chi no apu potziu donai a issa in calincunu modu. Funt cosas chi candu tui circas de nai sempri de, de contai sa realtadi, funt cosas chi poi ti benint, cumprendiu? Certu. Non, non ddu pentzas, Certu. infati a sa fini de custu vídeo nc'est una parti in- in ui deu femu prangendi diaderus, poita apu nau, imui tengiu, m'intendu diaici e ddu 'ollu fai diaici custa parti, poita ca est su chi 'ollu propriu chi, chi bessat chi arribit. Propriu su sentimentu chi arribit. Fiant custus personaggius, cioè in custu video fiant truccaus meda Marisa puru, comente ddu fai? Eh, su- Mari- custu no, truccu? Marisa fiat truccada diaderus, dogna tanti ndi furu cancu truchixeddu a mamma. Ah, ma tui ti depis truccai o ddu fais cun sa app su truccu?
Veronica dda fatzu, allora, depis sciri chi po Veronica usu eh, tres applicatzionis, Snapchat E poi ua un'atra aplicatzioni de trucu e un'atra aplicatzioni ca dda fait murrus unu pagheddu prus de piciochedda, nareus, poita ca. Ma poita ddus fais cun custas facis diae totu diae, po arriri? Non sciu po arriri, nascit diaici, est nasciu diaici e segundu mei est giustu chi sigat diaici, non ddu sciu. Cioè, est cumenti chi Torraus a su discursu de prima. E ddu bis s'interferentza chi eus tentu prima de sa sigla de is ispetadoris? Dd'oliant a sciri custus piciocus. Ma custu cantadori parenti tuu est custu Bullita di Ortacesu? Mai intendiu. No, no, no. Tando nudda. Là un'atra po tui, ti olint a macchiadura? Saludi a totus, sa pregunta mia est. Ita ndi pentzas de cussus chi t'ant copiau e chini nd'at copiau? Un'imprassiu mannu a totus e complimentus po sa.

E piticheddu de fortzis.
Ma segundu tui, Bullita, de comente est chi ddi beniat cust'idea a conca de de fai su chi fait?
E a nosu cantu brimbillizzus a conca si 'enint dogna dì. E va bè, ma miga totus, certu. Ma miga totus poi chi ddi 'enint birbillizus poi faint cosas togas chi arrennescinti e chi sa genti ddas castiat issu ddu castoniat sceti. Poita iscis ita est sa diferentzia sa diferentzia ca is birbillizus a conca beint a totus però a chi potat sa cosa de ddus potai ainnantis e ddus fai diaderus diaici no est de totus funt pagus ita narat su diciu tra su dire e su fare ddu bisi e aici E no est a ddas nai sceti is cosas agoa, pigai a ddas fai, poita ca eh, cumenti totu is cosas. Deu pentzu ca issu ddu at a sighì a ddu fai poita ca si ddu ispassiat, e po cussu chi s'ispassiat issu s'ispassiaus nosu puru a ddu castiai. Ma a mei mi parit ca Bullita at fatu teatru. Mancai at fatu cancuna cancuna filodramàtica, imoi bieus chi Fixeddu si ddu si ddu narat, eh Fixeddu pedisiddu, pedisiddu chi at fatu teatru in cancuna filodramàtica o cancunu laboratòriu, poita cussu de ndi 'ogai a pillu totu cussus personàgius chi poi funt unu diversu de s'àteru, est beru ca cussa cuncòrdia de su telèfonu ddi fait cambiai u' pagheddeddu sa visioni o mellus a nai, sa faci, però E fintzas su caratteri propriu tottu difressu. As a nai su chi oisi tui, però a su teatru sardu no ddu battit nemus, e deu prefergiu sempre mi castiai ua ua cumedia de cussas sardas chi calisisiat atras cosas, mi spassiu de prusu e funti pru bravus is attoris puru.
Beh sa beridadi, no totu filodrammaticas funt de cabali segundu mei, però nc'est de nai ca in cancuna ddu at genti brava, ma diaderus però eh, e segundu mei funt pagu boh pagu attentzionadas, sa genti non non sighit, ma ia m'iat a praxi a sciri ita ndi pentzat de custu Bullita

Ma su... Ti scoppia a corpo su... Cale è su preferiu cosa tua? De personaggiu. Su preferiu cosa mia... Mm, a s'initziu mi praxiat meda Michael, poita ah, no. m'arragalat a mei candu torraus a Macca besioni a mamma, ah, mi dana binterus, mi dana... Ah. Poi su tempus... No, e comenti chi ddus intendu pagheddu totu fillus mius e duncas est dificili a tenni u preferiu. Mi ndi praxit unu ca no est sardu, est cinesu. Ah no!
Shao Chan, mi praxit meda. La la, ti 'olint a scòpiu dda sa nai. Luigi, sighi diaici. Faisi cambiai is dillegias e ddu bisi. Mi praxit meda Giselledda, Marisa, Pati, giai totus. Ah, is piciocheddus e totu sa familia puru. E de is istrocus de Veroni, candu 'iu leu chistionai, no b'asi peddu a totus. Gràtzias a Fàtima, gràtzias. Eh, bellixeddu custu messàgiu, gràtzias. Eus a chistionai de is istrocus de Verònica, ingui puru apu circau de ponni cancu tema atuali. Ah no.
Eh, però po non funt sardus, eh. Poita chi poi mi seu cimentau fintzas a fai s'acentu romagnolu. Eh, t'apu biu. Po cambiai, poita chi sa realtadi est cussa puru, no est chi seus, nd'apruillant de de deu nau.
Certu. Deu nau nd'apruillant pari chistionendi de Ah beh, sempri de mari nd'apruillat, Sempri de mari, duncas po nosu po nosu chi seus in un'isola e diaici. Ma torrendi a su contu de su sardu, ma tui ma no che non t'at istrobau, no, de s'italianu po imoi no si sciit, unu cras s'at a biri, però custus piciocus 'oliant sciri de su teatru, ca nanca t'ant biu in Ortacesus, ita fiast faendi custu spettaculu? No, deu apu fatu in Ortacesus, mi parit chi issu s'arriferiscit a In su duamilla e bintitres apu fatu unu tour impari a u cabaretista sardu ca si zerriat Nicola Cancedda. Ah no.
E eus fatu custu tour po i biddas e deu femu a pabas de de su palcu cun s' iPad aranti miu che benit proietau poi cun is personaggius in su monitor de sa de sa piazza, nareus, e cussu ingui m'ant biu però no ingui non fiat teatru fiat sempri s'impròviu miu. Ma tui fiast a ospiti fissu o est capitau sceti sa dì? No no no su su spetaculu fiat de mei e de Nicola. Ah intzà eis girau beni, eis fatu atra bidda puru. Si si si eus fatu atra bidda puru eus fatu

Preferiscu prus a abarrai cumenti seu seu nàsciu.
Aici. Poi, ripitu, po fai calincuna atra cosa, at a diri, però custu segundu mei, poita chi mi ndi seu acatau, est andada beni, però non femu deu. Ah, non fiat sa dimensioni tua. No. Ti depu fai unu scoop, ddu scisi? Ca deu e tui eus traballau impari, ddu scisi? Ah, eja?
Imui ti seu... Tu cumenti fatzu cumenti a Silvia sa cafetera? Eja? Si, Naramiddu? Cantus annus fait eus traballau impari cun Lucido Sottile po Limba Mission uno. Cun Tizianedda! Si, signori, Tiziana, Lucido Sottile, Michela e totu cantus. Deu che seu sa prima edizioni... E su regista de innoi puru, Paolo Carboni, fiat su propriu. Si,
is destinus a bortas cumenti si torrant a... A tesinantai. A torrai a tesinantai totu su contu. Duncas seu collega puru. Sa televisioni ti praxit? Cumenti est stetia custa esperienza cun Le Lucide? Ah, cun Le Lucide si. Funt togas? Si, si, m'est praxiu meda. Poi Tiziana, ddu nau oranta 'e totu, seu amori, ddi mandu u' basidu. Ciau Tizi. Nosu puru, dai.
U' basideddu a Tiziana puru e a Michela, dai. E anche a Michelina, certu. E poi Immacolata in su, in su video chi amus fatu, dònnia, fintzas in puntada no che fada un frada prus nieddus. po, povera Micheledda. Eh, poita, poita issas funt togas, funt gentilis, afetuosas, non parit, poita su personaggiu chi tenint unu pagheddu, Meda- insandus is chi no dda- ddas connoscint si pentzant chi siant unu pagheddu. Meda umanidadi, scisi chi a mei candu publicu cancu traguardu chi apu raggiuntu. Tiziana mi mandat sempri unu messàgiu personali, privau, privau e mi scriit cumplimentis, cioè est pròpriu, si bit ca s'istima est ricambiada. Cun totus, però tui imoi a ca ses iscritori puru, m'ant nau? Ita ses iscriendi, si podit sciri? Ci provu, nareus, seu una vida, depis cumprendi ca deu seu a solu Duncas tèngio bisòngiu de is tempus... Tui fais totu a solu?
Deu fatzu totu a solu.
Tèngio bisòngiu de is tempus mius, seu annus chi seu scriendi, circhendi de scriri custu liburu, seu arribau però in cinc'annus a pàgina sessanta, sceti. Est pagu però.
Est pagu, pagu.
Ma ita benit a essi? Unu contu, unu romanzu o... Est una sorta de romanzu. Ma po si spassiai o est una cosa... Fintzas po si spassiai, però...
O seria puru però.
Fintzas seria.
M'iat a praxi a contai in custu, in custu liburu Totu su chi chi sussedit, però in d'una manera unu pagheddu, giai totu su chi ant biu mancai me is videos no, però a ddu torrai a contai in manera unu pagheddu prus nucleari, unu pagheddu prus, Prus nucleari?
eh, Ita 'olit prus nai? aprofundiu, Ah. prus cumprendiu, poita ca in dexi minutus de video est dificili fai a fai arribbai propriu totu su chi emu a bolli fai arribbai de custus personaggius. Ma est unu contu, cioè de ita contat? Est una Poema storia? compasicadu chi at a bessi, però, Eh, fantastica ma poita seddende se- e poita ses fantastica arre- puru.
poita ses arrèsciu?
Ita, aundi ti No, ses m'iat a arrèsciu? praxi, no, m'iat a praxi a, appuntu, a contai a a si a cumenzai de candu Veronica e su carabineri si funt connotus e de ingui poi Ah, de Angius Aus

custu video.
Cali?
Candu un'omini iat circau de intrai a intrenoti de sa ventana. Ma in domu de Immacolada? In domu de Marisa. Boh.
E custu fiat sussediu diaderus a tzia mia che bivit a mm. Torinu. Podis crei s'atzìchidu. E custa fiat una storia vera chi deu apu ironizau, però ci fiat de prangi. Est una eh. cosa sussedia in is annus setanta, eh? E dd'apu sempri intèndia nai. De zieta mia, eh? Ah. De zieta Sterina. Ah no. De zieta Sterina. Ma ascurta, ma segundu tui eh, ti castiant e ti ligint sceti in Campidanu o in Cabesusu puru? Cioè sa lingua unu pagheddu atzòpiat de cuddas partis o... Parit istranu, a bortas parit istranu a mei puru, però m'arribant fintzas messàgius de genti chi no est sarda, Ah, mancu sarda puru. a bortas mancu sarda puru, nc'est unu, eh, est ligure custu, cust'omi, e issu no est mai cabau in Sardegna, sempri tentu su desideriu, su disìgiu de cabai in Sardegna, no nci est mai arrannèsciu, e duncas at nau, chi una diri deu 'ollu cabai in Sardegna, ddu depu cumprendi chi mi mandant a cuddu logu. E duncas deu cun, cun custus sketch chi fais seu cumentzendi a imparai su sardu, e una diri m'at mandau cust'audiu in su Instagram e at creau, e issu cun s'acentu suu m'at fatu morri. Però at creau una frasi propriu in curre- sardo. in sardu curretta. Cun s'acentu E ligure manna- continentale. e sempre- Ma nanca est imparendiddu cun cun Angiu Sasopà, ma comente est possibili? No at postu no at po- non pongiu mancu sottotitulus, nudda. Però mi sighit sa magior parti su campi Campidanu. Ma a chini cummentat? Genti de Uda etotu o de totu su Campidanu? Poita tenis una surra de millas e millas de cummentus, visualizatzionis.
Cummentat de unu pagheddu de dogna. Là, custu de ita est? Dogna parti de sa. Froris, candu si funt saludendi est custu. No, custu est su matrimoniu de Rosalba. Ah, sa coja! Là legia chi est custa femina? Poita dd'as fata aici legia? Bessiat diaici.
Là sa mama.
Sa mama acchicchiat però. Acchicchiat, sciadada.
Sa tenit pagu pagu Tourette. Unu pagheddu, unu pagheddu podit essi sussiu. Una femina legia, ojoi, mamma mia, t'arrori.
E totu ticchius.
Custu chini est custu attori? Custu esti, custu esti s'amigu miu Andrea. Chi fait finas su sposu de Fali, est issu? Fait finzas Dario, si.
E custa esti Stefania chi in principiu fadiat su Sa sposa de Michael est interpretada de Silvia, chi in realidadi est sa sorri de Andrea, ma nosu seus amigus de candu seus pipieddus. Ah no.
Ehi, ehi, bellixeddu. Eh, Custa est sa parti chi, de custu video est sa parti chi mi fait arrì de prus poita ca narat ehi giai chi no andu cun Pinuccio andu cun
Surda no, ma po tìcchius, a no. Poita bufa cafei, a no. A cafeteras. Est
Giselledda dogn'orta chi andat dda timit poita chi narat, ma custa parit... Sceti a lègere chi est. Ascurta mei, tue...
E cussu est.
Però ses cantanti puru, moi apo scobertu custa cosa che ti praxit a cantai puru, as scritu una canzoni. Mi praxit finzas a po Patti e Marisa dd'apu custa scritta- amiganzia chi tenint. Dd'apu scritta custis- cust'istadi, dd'apu acabada de scriri cust'istadi, cumenti arregallu po is ses annus, poita ca deu dogna annu teneus custa cosa cun su pubblicu, circu de realizai calincuna cosa de speciali eh, po festegiai dogn'annu de sa pagina, mo ca non uscì ancora, però ocannu passau eu so, apu fattu custa, custa canzoni. Nu è nascia po diventai virali. E già in YouTube, non era su titolo.
È, è permesso, si, est cantare in italiano. Est in italiano, è permesso, da gatta da YouTube, ah no? Su YouTube e finzas a... A nomini Luigi Bollitta. Angiu Sau.
Angius House, andat beni. Aici donaus is contatus puru a chini e chistionat de s'amigantzia chi tenint Patti cun Marisa. E in custa cantzoni apu apu bofiu propriu chistionai de sa de s'amigantzia Inte, inte, inte. de issas duas. E dda seus ascurtendi.
At fatu unu ritmu Bellixeddu, po baddai. E ddu est Enrico Puzzolu puru, ddu saludaus a Enrico. Ciao Enrico. Ca est un amigu musicista, presentadori, M'at espertu fatu- de sardu.
M'at fatu cancu boxi, m'at fatu il controcanti, si narat. Su coru, no?
Su coru.
Togu togu. Eh, e in custa canzone Candu dd'as fata custa de In Gigi? su, ocannu passau. Ah, est frisca, Bessia- frisca. Est frisca, beh, bessia Mi parit agustu, mi parit. Comente est andendi?
Dda funt ascurtendi? Ti dda funt critichendi? No, non dd'ant criticada, no, non dd'apu mancu promoviu. Ma giai c'est tempus ancora.
C'est tempus, però non, ti nau sa berida, non dd'apu, est una cosa chi apu fatu po su pubblicu, non dd'apu promovia prus de tanti poita ca mi praxit finzas a fai custas cosas diaici, no, non per, no po forza depit tenni
Certu. Po su gustu de ddu fai, su prexeri, su gosu.
Ma deu dogna cosa...
Non est chi depest a monetizai totu.
No, certu ca no, ma poi fintzas cun is videos, candu ddus fatzu, ddus fatzu propriu poita chi mi praxint. Cioè, no est chi pentzu, ah, depit fai... No, mancai u' video abarrat... Cali est su prus chi nd'at fatu de visualizatzionis? Initzialmenti fiat cussu de sa presunta

Ehm, sa co- s'arte chi mi praxit de prus, po immoi, est su chi fatzu. Fai video diaici, poita ca est una cosa chi deu apu scruetu cun cun Angius House. Prima si ndi fademu diaici po spiritosimi, cumenti cumentzau custa cosa etotu. Però ci funt ateras cosas puru chi mi praxint, cantai mi praxit e m'iat a praxiri finzas a recitai in calincuna cosa u' pagheddu

Deu o tui, poita deu custu mami dd'ollu acabai de biri. Coxinat tui, deu, chini coxinat? E poi chi dd'eus a acabai de biri custu, calincuna cosa gei dd'eus a improddai. Ita bolis chi ti neri. Deu poi non seu mancu coxinendi cust'orta, non mi nci pigat.

Cumenti iat a nai Bullita, Andendu ses!
Ah, certu, certu, certu. Una passada 'e Giselledda diat essere peri, mica ti passat. No! Una passada! Comente est chi si tzerriat cussa, cussa chi si ponit, si podit ponni sa maschera in faci, t'arregodas immoi?

Eh custu non m'arregodu. Eh candu circat de intrai nci. Agudia chi nci intrada in su sentidu e cumenti iat a fai.
Citu citu fai-mi ascurtai immoi.
E immoi podeus scoviai. Gràtzias a Antonella Puddu e Riccardo Pittau chi funt fendi custa Domu Puddu, sa domu de is puddus, a undi faint is spetadoris e si castiant. Gigi, torra torra a donai is. Ca funt espertus. Si, funt tifosus cosa tua. Duncas, torreus a nai is cuntatus de tui. Angius Saus in Facebook, Angius Saus in Instagram, su TikTok nci seu però est una cosa u' pagheddu diversa, si scriescit Luigi Bullita, però si zerriat Angius Saus puru, però ingui est u' pagheddu prus. Allestru allestru, apuntamentus chi tenis immoi, calincuna cosa live, nudda? No, imui no, imui seu Sceti traballendi a is storias noas. E intzandus gràtzias meda, sighidi aici chi gei seus andendi beni. Gràtzias a bosatrus. A is ispetadoris si bieus sa cida chi intrat cun Corrias de Fogu a si biri. Fatu.